aa kalatatu imachoka kumudzi ku Malawi obwande mukuti chani chawango ndili ndi chimwemwe chochuluka kuti leronso namalenga andipatsa danga loti ndikulembeni kalata ino achimwene anga okondeka ndikuuzani zina ndi zina zimene zikuchitika kwathu kuno achimwene kwanutu kuno ndiye panopa ayi ndithu tisaname zinthu sizikusuntha ayi pali zina zake zimene zikufunika kuti anthufe tifike potopa basi tifike pokwiya nazo ndiye kuti zinthu zathu ziyamba kusuntha apo ayi ndiye kuti tidzingolozana dzala ngati mmene zinthu zakhala zikukhalira padakali pano tiyamikire kwambiri basi zotsogola za Khwezi achimwene ayi Ikupitirizabe kutumikira fuko la Nyasalande modzipereka. Kwathu konse kuno panopa anthu tsopano anavomereza kuti tikakamba za maulendo a pa basi kwathu kuno, number 1 basi ndiye ndi Khwezi basi. Ndimakamba kuti zochitika za kuno zitengera kuti ifeyo tichite kufika potopa achimwene kuti zisinthe. takhala tikupanga zinthu zomwe zomwezo kumayembekezera kuti zinthu zisintha ayi ndithu nikisi amwene kolera tikukamba pano watikhodzokera osati sewero ndikudziwa mukudzifunsa kuti aa obwande kodi zakolerazi ndiye mwati zikukhala bwanji kodi kumeneko dzinja lafika kale Zikuchitika kuno achimwene simungakhulupirire ayi. Dzinja likadali nalobe patali koma si mmene kolera watizunzira amwene. Panopa ndiye pafupifupi boma lililonse. Kolera amene m'mbuyo monsemu timamudziwa kuti amafalikira madera amene mwina madzi asefukira kapena kumene kuli mpanipani kwambiri. Ayi ndithu, nkhani si imeneyonso achimwene pakadali pano panopa ndiye paliponse ndiye mukudziwa inu tikuchokera kale ku muliri wina uja wa korona mukudziwa inu mmene tinazunzikira pano ndi izi ndiye kayano kukamba kwake ndi kumati chani kaya mwina tidziti a zaumoyo anthu zimenezi achita kutiponyera ngati mmene anachitira ndi muliri wa korona muja atiponyera zimenezi kuti mwina mwake tikakamizidwe kuvomera katemera wa kolera Inu mukudziwa bwino lomwe achimwene kuti kolera sangakhale oponyerana, ndi matenda okhudza ukhondo. Kusefukira kwathu kuno kwa matenda a kolera ndi chizindikiro chokwanira kuti nkhani za ukhondo sizikuyenda ayi. Anthu akamapanga makani kuti iyayi achita kutiponyera zimenezi, kumangokhala kufoyira achimwene. Paja kuno kuli kagulu kena ka maNyasa ka makani kwambiri kamene kamatsutsa zina zilizonse. Simungakhulupirire kuti m'zaka zino anthu timakambabe kuti abale tatiyeni aliyense akhale ndi kanyumba kaulemu pakhomo pake chonde kuti tipewe kufalikira kwa matenda okhudza ukhondo ngati amenewa a kolera. Ayi ndithu, anthu akudikira bwana MP awo kuti adzawamangire chimbudzi pakhomo pawo. Tafikatu pomvetsa chisoni kwambiri poti miyoyo yathu yonse Taiika m'manja mwa anzathu andale achimwene. Andale ndi amene akuyendetsa miyoyo yathu. Chimenechi ndi chimene chikumandikwiyitsa amwene. Kwathu kuno zinthu zina zikukanika kuyenda chifukwa chilichonse cha ife tachiika m'manja mwa anthu andale. Ochatsika, kaya ndi osalima, kaya ndi adzadzi, kaya ndi odzonzi, kaya ndi onamwankho, kufikira kuti zinthu zathu zomwe, zimene ife tikuyenera kuchilimika kuti zisunthe, ayi ndithu zikukanika chifukwa tikudikira kuti andale achitepo kanthu zafika poti ukhondo umene ayi ndithu tinasiya tikudikira kuti andale achitepo kanthu basi ana ndiye kumangobereka munthu kumayamba kubereka ana ali ndi dzaka 14 dzaka 14 msungwana ndi mwana kwambiri koma ayi ndithu kumupeza ali ndi mwana mnzake kodi ameneyi kuti afikire dzaka 30 Zidzakhala bwanji? Mapeto ake, zinthu zikamavuta, unyinji wa ana tikubereka zikamavuta kuwadyetsa kwake, ndiyeno kumadzudzula kuti ayi ndithu anthu andale sakutithandiza, anthu achabechabe kwambiri, angofuna kudzilemeretsa okha, sakutiona ina yake, basi amene amadziwanso ulendo ukubwerawo sitidzawavoteranso basi. Anthu mitu kumakhala ili kunyumba kwa bwana mp asayerekeze kuvala chovala cha nyuwani mwaonatu ndalama zathu zija izo ife tikuvutika ayi zikoma ayi tidzaonana asayerekeze kudutsa ndi kajumbo ka buledi m'manja mwaonatu angodya okha mabuledi angodya okha anthu achabe panopa zikuoneka kuti tinasiya kuganiza achimwene tikumadikira anthu andale azitiganizira m'malo mwathu. Zinthu zophweka ngati kusamba m'manja pochokera ku chimbudzi, ayitu. Tikudikira atsogoleri athu kuti ayitanitse kaye msonkhano, adzagwade kaye pansi kutichonderera, akulira kuti abale, mbendera iyi, mbendera iyi, tiyeni tizisamba m'manja koma. Kenaka mwina ndiye tikhoza kuyamba kusamba m'manja. koma chabechabe ayi ndithu osatheka m'misika ndiye ndikuchulukana tachulukanaku ndiye kumakhala chapwa mango ayambikawa nde e kumangotola amwene nthawi yomweyo tabwinyika kale mkamwa osatsukanso anyamata otcha tchipisi ndi kuvutavuta kwa madziko koma ndiye kuona madzi akutsukira mbatatesiwo e kumadzifunsanso kodi inu mwatenga kuti ati mm, inu nkaika chidutsanso mmafuta majeremusi wapsera mmafuta momwemo ndiye kuli anyamata akanyenya kuchokera malo okadzithandiza uyo mmanja osasamba wakagwira kanyenya mukufuna tidule wa bwanji bigi Hmm. chimanga chowotcha paliponse amwene pambetete opanda osamaliranso oyi kumangotola nkumadya basi mbombo zosafuna kuti ana kunyumba akadye nawo ndi zimene zikumatiputiranso kolera wochuluka chifukwa kugula chimanga chachiwisi ndi kupita nacho ku nyumba kuti ichi mayi taphikani ndidye limodzi ndi ana chili cha moto zikhoza kuthandiza ndithu koma mbombo zimati a chimanga chomwechi tikachita kufika nacho ku nyumba a tidyera komwe kuno ku msewu kuno ngakhale chili chozizira ana azidziwa moyo sophweka angadzambe kudalira iya Tikusanduka koma kafuko komvetsa chisoni kwambiri, kafuko kamene tidasiya kuganiza, tikumadikira kuti anthu atichitire zina zake patokha ayitu sizingatheke amwene aah. Nanga si ochatsikawo adapita okha kunjako angoyendatu ife tikuzunzika kuno. Ndiye mmafuna zitakhala bwanji? Aya, bwenzi tonse titadzitsekera m'nyumba kulirira limodzi basi. koma zoona ujeni za mpira zatha tiyeni tsopano tibwerere ku ntchito iyi nkhani zizitha komatu akampope fc eh si phokoso lakelo achimwene sitikugonatu kumudzi kuno vuvuzera kumakhalira kulira usiku wonse tsiku ndi tsiku kuphulitsa makombola ngakhale kuyenda kwathu kuno mmakwalalamu eh kukumavutatu paliponse ng'oma kulikitimuka akuti kukondwerera kuti zatheka koma sikutibe ndikuwadatu ayi amayenera ndithu kutero kupukuta misozi ya mazangazime amene anakumana nawo posachedwapa nazonso nyerere mm, kufa ndi bulumwa zoona kuchita kukhala ngati njovu imene aonenji adapha ndi bulumwa osaphiphaphiphako zoona ndiye mpakana zinayi kwa chilowere ndi wamanja kapena wamiyendo goloboyi anali kuti nayenso mpakana kumangolola akatola mpira mu ukonde wake mpakana kanayi zoona zoona wa, zoona why nyerere why why basi timangireni blantyre bypass road